Sa visita mea no est pro festare, l'amus a facher cando totu ch'at a èssere acabbau, cando an a èssere fatos totu sos investimentos e sas pessones an a èssere torradas a traballare, oje so inoche pro rispettu issoro. Firmamus oje s'acordu de programma, su precuntrattu est istau fatu pro sa tzèdia de s'istabilimentu. Sunu sas paràgulas chi at nau su ministru de s'Isvilupu Econòmicu Carlo Calenda in bìsita a s'istabilimentu Alcoa de Portovesme. A saludare s'arribu de su ministru belle duchentos traballadores chi l'an atzocau sas manos e li an istrinta sa manu pacu prima de intrare a sa tenda de su presìdiu pro faveddare chin sos rapresentantes sindacales. Chin su ministru bi fin su presidente de sa Regione Sarda Pigliaru e s'amministradore delegau de Invitalia Domenico Arcuri. Peruna crisi l'amus sichia che a custa, ca mi so sapiu chi est una situatzione particulare, at nau su ministru, como est importante chi s'investidore facat investimentos adeguaos. Su caminu est longu ca a torrare a pònner in motu una funderia no est cosa fàtzile, ma su guvernu l'at a sichire passu passu chin sos traballadores. Est unu disafiu, at concluiu su ministru, chi si podet bìnchere, Ca est possibile a facher allumini in Italia e difatis l'importamus. Su mercau immobiliare in Sardigna puru in su duamiza e dechesete est creschiu. In s'urtima relata chi pertocat su mercau immobiliare sardu ammaniada dae sa CNA Sardigna, si bidet chi sas bendidas sun creschias de su duos virgola oto pro chentu rispetu a su duamiza e sechi. A facher creschere su mercau est istau s'andamentu de sos comunes prus minores. ube at registrau su tres virgola duos pro chentu a fronte de s'unu virgola chimbe pro chentu de sos bator capuluogos de provìncia, a diferèntzia imbetzes de su chi est capitau in su restu de s'Itàlia. Sa chistione importante, ant nau Francesco Porcu segretàriu regionale de sa CNA Sarda e Antonello Mascia presidente regionale de sa CNA Costrutziones, como est de cumprèndere ite puntu est su mercau, cantu at recuperau rispetu a sa minimada de sa dimanda, ca su tantu de sos immòbiles de bèndere est crèschiu in sos annos e sos prètzios sunt galu tropu bassos. Sos pitzinnos de s'iscola materna de sa parròchia de Sas Gràssias, in Nùgoro, ant fatu su cuncertu de Nadale in crèsia. Sos pitzinnos de totu sas setziones, ghiaos dae sas mastras Carlotta, Angelica, Patrizia, Maddalena, Graziella e Paola e dae sa mastra de inglesu Anna, Chin sa supervisione de sa diretora, sa monza Vincenza, si sun esibios in dennantis de genitores, jajos, tzios, frades e sorres. Padre Giuseppe Magliani, parracu de sas Gràssias at nau chi sa nàschida de Zesus est unu fatu chi at mudau s'istòria de s'umanidade, unu mamentu de cuntentesa, festa pro sos pitzinnos e pro sas famìllias e dat unu sinzale de ispera. Su contzertu est istau fintzas s'ocasione pro mustrare su mezoru de sos pitzinnos chi an fatu in s'ìnteri de s'annu scolàsticu, chin sas atividades didàticas che a su cantu, su ballu, sa limba inglesa. Una festa chi torrat mèritu a custa istitutzione culturale nugoresa chi cust'annu at fatu chimbant'annos. In sa palestra de sas iscolas elementares de Furreddu in Nùgoro sos atletas chi sichin sos cursos de judo de sa Polisportiva Gigliotti Team ant fatu sa cerimònia de su càmbiu de sa tzinta. Est custu unu mamentu importante pro biere su mezoru de sos atletas in s'ìnteri de s'annu. A balutare sos allievos, sos tècnicos de sa federatzione natzionale reconnota dae su CONI chi depen èssere a su mancu secundu Dan Tzinta Nighedda. Prima de lis cunsignare sas tzintas, sos allievos ant fatu biere su chi ant imparau e merèssere su passu a innantis pro arribbare a sa tzinta Nighedda, pro sa cale bi cheret unu cursu chin s'esame regionale, in dae innantis a una commissione de tres mastros. Un'àtera manera pro picare sa tzinta Nighedda est de partetzipare a garas natzionales e internatzionales, Sos mastros Edoardo e Giovanni Andrea Gigliotti, tècnicos de sa Polisportiva Gigliotti, an abantau sa preparatzione de sos allievos issoro. Sa cerimònia, pro totu sos judoka, est unu mamentu emotzionante chi non si ch'an a irmenticare mai. Eris note, a ora de sas bator, an chircau de robbare su bancomat de sas postas de Mamujada. Malincranios disconnotos an postu una bomba a potentziale bassu in su bancomat, s'iscòpiu però no est resessìu a l'apèrrere e sos bandios si che sun dèpios fughire a manos iscutas. S'iscòpiu at fatu iscatare s'allarme e a su locu sun suprios sos carabineris de s'istatzione de sa bidda e de sa cumpannia de Nùgoro chi an aviau sas indàgines pro iscoperrer chi est istau. Sa Giunta regionale at ammaniau unu pianu nobu pro gestire sos arribos de sos migrantes non programmaos. Sa punna de sa Giunta, si leghet in unu documentu, est de afortiare su modellu de guvernu locale chi b'est como, chi previdit sa collaboratzione chin sas prefeturas pro s'accoglièntzia e chin sos amministradores locales pro favorire s'inserimentu sociale de sos migrantes e afortiare sa rete SPRAR. Chin sa delìbera in pessa aprovada si previdit sa nàschida de un'unidade de progetu in s'Assessorau de sos Afares Generales pro assecurare su coordinamentu de sas atziones de cada istrutura de sa Regione mutia a dare su contributu in s'ìnteri de s'acoglièntzia. S'Assessore de sos Afares Generales Filippo Spanu at a èssere su referente polìticu pro sa gestione de sos migrantes non programmaos, Sa Giunta at sutascritu peri duos protocollos de intesa chin sas prefeturas e s'Anci pro afortiare su sistema de s'accoglièntzia isparghinada e pro s'aviu de progetos de volontariadu sociale pro sos richiedentes asilu ospitados in sos centros de accoglièntzia e in sa rete SPRAR. Pro su chi pertocat sos nùmeros, sun minimande sos migrantes ospitados in sos centros de accoglièntzia istraordinària de sa Sardigna, A oje, sos richiedentes asilu chi istan in sos centros de acoglientzia de sa Sardigna sunu battomiza novichentos novantotto duchentos settantasette pertocan sa rete SPRAR. In Sardigna bi sunu chentu barantasette CAS, doichi in provincia 'e Nugoro, bintiduos in provincia 'e Tattari, trechi in cussa de Aristanis e novanta in provincia 'e Casteddu e sos progetos SPRAR sunu doichi. S'assòtziu Progetto Farfalla de Nùgoro chin d'unu grupu de privaos tzitadinos e de postinos ant donadu unu televisore de sos prus modernos a su repartu de pediatria de s'Ispidale de Nùgoro pro ispassiare sos pitzinnos custrintos a colare sas dies ricoverados. L'amus fatu a nùmene de totu sos assòtzios che a su nostru, nat su presidente de s'assòtziu Progetto Farfalla Nanni Sale, chi traballan pro su bene sociale gràssias a sa disponibilidade de totu sos volontàrios chi cada die ponen a disponimentu su tempus issoro. Nois de Progetto Farfalla credimus chi su bene sociale podat arribbare peri dae fainas privadas, ube sos assòtzios sun in prima lìnia. Nadale est unu mamentu de cuntentesa, mescamente pro sos prus minores. Sos pitzinnos malàdios imbetzes si l'an a colare in s'ispidale, chin sos babbos e sas mamas, in cumpannia de sos dutores e de su personale infermierìsticu. Custa est sa secunda visita in pacas dies de s'assòtziu Progetto Farfalla. Una paja 'e dies fachet, difatis, cando ant batiu giocàtolos a sos pitzinnos ricoverados ant bidu chi su televisore fit betzu e ant pensadu a lu comporare nou gràssias a sa solidariedade de medas. Como in sa sala comune ue giocant e s'ispàssiant sos pitzinnos ant a poder pompiare sa televisione puru. Pro unu sero sa bidda de Assolo in Marmidda, in pedes de sa Giara, at a diventare sa Betlemme sarda chin sa tres editzione de su presèpiu vivente Sulla via della cometa. S'apuntamentu est pro su bintises de Nadale dae sas bator e mesa 'e borta 'e die, ma si sun ammaniande dae meda pro mudare custa biddichedda de trechentosottanta ànimas in unu de sos presèpios prus bellos de Sardigna chin chentu chimbanta figurantes. S'idea est de s'assòtziu culturale Bentu e Giara chin su patrocìniu de s'amministratzione comunale. Bentu 'e Giara non si cheret rèndere a s'ispopulamento chi est minetzande totu sas comunidades prus minores, ma cheret sichire a dare unu benidore a sa bidda valorizande sas siendas locales, sa bellesa 'e su locu, sas traditziones enogastronòmicas, sa sapiesa de sos artesanos. Sa bidda de Assolo duncas rapresentat sa nàschida de Zesus cunforma a sos cànones chi Santu Frantziscu aiat detzisu pro su presèpiu de Greccio in su milleduchentos e bintitres. Ebbis unu sa famìllia sagrada, sos pastores, Sos artesanos, totu su mundu fatu de pessones ùmiles chi bivian cand'est naschiu su Re de su mundu. Totu sa populatzione de Assolo at a partetzipare a custu contu evangèlicu. An a apèrrere sas cortes e sas lollas e sos bisitadores an a bier su presèpiu vivente, ma an a connòschere puru unu burgu chi at detzisu de iscummìtere supra sas bellesas suas pro parare fronte e mudare su destinu chi paret iscritu pro sas biddas prus minores. Sos istudentes de su Liceo de sas Iscièntzias Umanas e Musicale Bustianu Satta de Nùgoro, diretu dae Carla Marchetti, cust'annu puru, an chèrfiu fàghere un'omàgiu in mùsica a sa tzitade a sas biddas a fùrriu, Unu biazu in sa mùsica europea pro mèdiu de sas òperas de sos musicistas prus famaos de su passau e un'ammentu pro chie in su 'e binti sèculos at annoau sa traditzione de sos clàssicos. Su cuncertu fatu in su Teatru Eliseo est s'ocasione pro istudiantes e docentes de pònnere a sa prova, in dae innantis de sa zente, su chi an imparau in iscola. E custa borta puru totus ant pòtiu bìdere e intèndere sa balentia e sa cumpetèntzia musicale de sos istudiantes, tzertificada asperi dae su pore de reconnoschimentos àpios in custos annos in totu Itàlia. Torrande a su programma de su cuncertu, sa classe de chitarra at propostu branos de Scarlatti, cussa de pianoforte at sonau Debussy, Mendelssohn e Beethoven, sa classe de flàuto at sonau unu branu de Doppler. Sa classe de mùsica de totu sos istrumentos at presentau sa Marcia Turca de Mozart, sa Sevillana e Zorongo de Federico García Lorca. Non podiant mancare sas cantones de Nadale, Astro del Ciel de Franz Gruber e S'accese un astro nel ciel de Handel. Pro tancare, s'orchestra e su coro de su Liceo Musicale ant presentau branos vàrios dae Offenbach a Vivaldi, Piazzolla e Bernstein.